3, 2, 1, 0, beo! Dia dhaoib seo Brian arís ach níl mé ag léamh na nuaíocht inniu as Nua-Eabhrac nó as Mheiriceá mar is iondúil. In áit sin tá mé ag tabhairt tuairisce bhig cultúir as Chathair Nua-Eabhrac agus ag tabhairt blaiseadh beag daoibh dena bhfuil ar siúl in san Úll Mór an tseachtain seo. Sa chéad áit agus arís, mar is iondúil, tá mé ag tarraingt as leathanaigh an New York Times agus dá réir sin. Mar sin, seo iad na scéalta móra ó chlúdach an.

Tá an podchraoladh seo á dhéanamh ag fear darb ainm Cecil Baldwin as a sheomra suite i mBrooklyn, anseo Nua-Eabhrac, agus osclaíonn an scéal le pictiúr de, tráthnóna áirithe an samhradh seo agus an tUasal Baldwin lúbtha nó go dronnach os cionn a mhicreafóin agus é ag taifeadadh clár phobail raidió.

mar is ceart. Ráitisí ó Oifig an Mhéara agus ó Choiste na Cathrach, Comhairle na Cathrach, gabh mo leithscéal, tuairisc aimsire, féilire an phobail, bhuel, fógraí, sin é, fógraí phobail ón bhféilire phoiblí, faoi chruinnithe uachtar reoite nó imeachtaí sóisialta le huachtar reoite agus lá opera saor in aisce. Ach ní fada go dtosaíonn rudaí ag éirí dubh agus beagáinín beag urchóideach. Tá an opera saor in aisce á chraoladh ó challairí ar ar gach shráid sa chathair.

Ar ndóigh, pictiúr distópach, más féidir liom Gaeilge a chur ar Bhéarla, nach Béarla é sa chéad áit, atá anseo, agus cheana féin tá an phodchraoladh seo ag tarraingt an méid sin suime i measc éisteoirí go bhfuiltear ag breathnú air mar dheis foilsitheoireachta. Bail ó Dhia ar an Uasal Baldwin, tá súil agam go mairfidh sé a nuaíocht.

Tuairisc é seo den dráma Shear Madness atá aistrithe agam go Dásacht Deimhis, cén fáth nach bhféadfainn é a aistriú? Táthar ag tús na mire seo do lucht féachana Nua-Eabhrac. Níl sé ach an dara lá cleachtaithe don dráma seo Dásacht Deimhis, dráma beag, áirid, arbh é an dráma is faide ag rith i Meiriceá, nach mór, go háirithe nár oscail ariamh i Nua-Eabhrac go dtí anois. agus bhí cliar an dráma agus an foireann stiúrtha ag déanamh a marana ar an script san oifig in Midtown. Ach níor ghnáthléamh é seo. Ba chosúla é le léamh craiceailt na scríbhneoirí fuirse, na fuirseoirí agus na haisteoirí ag iompú na leathanach go mear, ag radadh amach bua-fhocal popchultúir agus a bhaint triail as jócannaí nua. Tar éis síorshníomh amplach faoi Winterfell, níl fhios agam céard é sin, an Pope Mobile, Peter Dinklage, níl fhios agam cé hé sin ach oiread, agus banríonacha gáiréadacha. Chinn an stiúrthóir Bruce Jordan gur fearr jóc a inseacht faoi éadach an Phápa. Thosaigh an dráma seo beagnach ceathracha bliain ó shin in Upstate New York, Lake George, 1978. Ní raibh le bheith ann ach dráma samhraidh, nach rithfeadh ach ar feadh shéasúir amháin, ach bhláthaigh an dráma ar an idirghníomh ón lucht féachana agus ón luas gan staonadh ann.

Ach ní i gcathair Nua-Eabhrac ariamh. Seo é an chéad seans don dráma seo triail a bhaint as lucht féachana Nua-Eabhrac. An tríú scéal as ceithre cinn ar leathanach tosaigh an. New York Times, bhaineann sé le dráma bheag darb ainm Kill Floor, nó mar a aistreoidh mise é, Urlár Maraithe. Deir an léirmheas seo

dea-dhíonta atá ann ina dtaispeántar an bhean seo atá nua-ligthe amach as príosún agus a fhaigheann job in seamlas bó. Ní fheiceann muid na gníomhartha urghránna seo riamh ach tagann an carachtar ar stáitse cúpla uair ina cuid éadaí oibre, forbhríste rubair agus lámhainní atá smeartha le fuil. Tá an carachtar seo, céard is ainm di in aon chor, Marin Ireland, nach bhfuil sin tráthúil, ag cur a saoil ar ais le chéile ach tá deacrachtaí aici obair a fháil agus is é an jab seo ar urlár maraithe an seamlais an t-aon jab is féidir léi a fháil. Ní leanfaidh mé ar aghaidh, tá go leor a d'fhéadfainn, bhuel, go leor breise a d'fhéadfainn a thabhairt daoibh. Tá an City Ballet ag oscailt don fhómhar. Tá léirmheas téatair ar cheoldráma darb ainm Trip of Love agus tá léirmheas ar leabhar nua J.K. Rowling nó Robert Galbraith mar is fearr aithne uirthi nuair a scríobhann sí drámaí bleachtaireachta.